Oh fiddlesticks. Cá bhfuil mo píosaí fichille. Bhfuil éinne anseo a bhfuil in ann an ficheall imirt? Lámh suas, come on! Iontach. Níl aon páistí anseo, a bhfuil? Come on, cur i gcéill duine! Tá mé ag cur amach cúpla just set fichille anseo, más maith le éinne teacht síos anois agus imir nuair atá mise ag caint. Agus beimid ag brath oraibh agus na eh, beartaíocht lofa atá déanta agaibh. I love this. Yeah, deadly. Tá brón orm. Just eagróidh mé mé féin anseo. Agus tá bronntanas Tic Tacs agamsa d'éinne. Cad? Bhfearr. Cén fáth nach bhfuil sibh ag rith? Bhí sé aisteach nuair a bhí mé ag eh, ullmhú rudaí taobh amuigh ansin. Oh, I love this! Má bhí mé ag ullmhú rudaí. Níl ach trí sets ansin. But um, tá leabhar, leabhar fá dtaobh de an ficheall anseo agam a scríobh mé agus a d'fhoilsigh mé um, anuraidh. An chéad leabhar fichille scríofa riamh i nGaeilge, so tá mé píosa bródúil faoi sin. Ba sé mo dhaid a thug inspioráid an ficheall agus an Ghaeilge domsa, so scríobh, fuair mo dhaid bás cúpla bliain ó shin, so scríobh mé an leabhar seo do mo dhaid. But um nuair a bhí mé ag ullmhú rudaí taobh istigh, thit an cárta beag anseo as mo mhála agus is é seo cárta mo dhaid.

i. agus caithfidh sibh bhur brístí a chur suas cosúil le páiste agus cur do you know so lean ar bhur n-aghaidh féin ansin Oh I love lámha a chroitheadh agus tá duais eile agamsa don duine a bhuaigh. Okay just píosa beag fúmsa féin is as Contae na Mí mé. Ní ceantar Gaeltacht atá i gceist ar chor ar bith, but thug mo Dhaid inspioráid don Ghaeilge agus an ficheall agus an-chuid ceoil fosta. Chuaigh mé ar turas ceoil fosta. An chéad turas a bhí agamsa ná turas ealaíne. Chuaigh mé chuig NCAD agus Coláiste Luimnigh agus rinne mé ealaín deartha. Agus chuaigh an turas sin ar leataobh nuair a thosaigh mé turas ceoil. Seans, beag, go bhfuil aithne oraibhse ar mo thuras ceoil. Bhí sé uilig i nGaeilge fosta. Saghas ambient dance, trance Gaeilge rud a bhí i gceist. But um ansin bhí mé ag imirt le mo dheartháir, Dónal, uair amháin agus dúirt sé liom, Ó, Janey, níl tú half bad, like. So shíl mé, right, so b'fhéidir gur féidir liom dul ar turas beag, just, just ag imirt. ní bheith ródáiríre faoi. Agus ansin thosaigh mé ag, d'iarr Ardmháistir Alexander Baburin, sé an Ardmháistir sin Grandmaster amháin sa tír seo agus is as an Rúis i dtosach é. But d'iarr sé orm an ficheall a múineadh i scoil i Ballinteer agus ní raibh an foclóir nó faic eolas faoin bhficheall i nGaeilge amach ansin ar chor ar bith so bhí ormsa foclóir go hiomlán nua a chum agus bhí sé just chomh iontach, bhí mé ag obair le Fidelma insan Coiste Téarmaíochta fá dtaobh de agus bhí sé just chomh chomh suimiúil foclaí nua a chur sa teanga so bhí sé sin iontach. An ábhar atá mé le caint faoi inniu ná ficheall san oideachas. Toisc go bhfuil mise, I suppose, anois caillte i domhan páistí, intinn páistí, grianghraif na ngnáth háit, I love it! Sin ceart! Mo thóin! Brón orm. Ní déanaimse leithéid de sin os comhair páistí, tá brón orm. But. Oibríonn an cloigeann na páistí ar, bhuel, tá's agaibhse, sibhse atá páistí agaibh, just an domhan simplí atá ina chloigeann acu, an domhan is fearr ar an domhan. Níl sé cásta, just deas simplí. So, Oibríonn an ficheall go hiontach cos bíonn na páistí just go hiomlán caillte insan i domhan na píosaí, i domhan an an cogadh. So ba mhaith liom píosa beag a léamh má má má tá cead agam, ah léimse anseo é. Ah suímse síos seo. Tógaim sos beag. Ó seo deas. Grianghraf? breathnú. Em, just cur síos ar an chluiche diamhas. Thosaigh, thosaigh an, an, bhí sé cruthaithe i, in, san Ind tharfa 2000 em, bliain ó shin agus sé an scéal ná bhí an rí ag lorg em, cluiche nó rud éigin chun inspráid a thabhairt do na páistí agus saghas smaointeoireacht straitéiseach agus chun ginearáil níos fearr a dhéanamh mar gheall air. Right. An cluiche. Tá daoine ag imirt ficheall anois le níos mó na míle bliain. Thosaigh sé i dtús san India agus thar na blianta leath sé amach go dtí beagnach gach cúinne den domhan. Tá scéalta ann faoi faoi Cú Chulainn a bheith ag imirt fichille. Bhuel, sin an fáth a bhfuil an méid sin grá agamsa don fhicheall. Is cluiche iontach é. Dhá fhoireann ag marú a chéile le fuil agus a leithéid i ngach áit agus an troid ar fad chun an Rí a chosaint agus a shábháil. Buíochas le Dia nach bhfuil orainn na rudaí seo a dhéanamh inniu chun ár dTaoiseach a shábháil. Nílim róchinnte faoi sin anois. Is féidir a rá go bhfuil an fhicheall ar cheann de na cluichí cogaidh is sine ar an domhan. Léiríonn na píosaí fichille baill an arm na saighdiúirí agus is é an clár fichille an machaire catha. Tá arm bán, arm dubh ann. Gluaiseann an dá arm in aghaidh a chéile agus ansin tosaíonn an troid. Ionsaithe agus cosaint agus straitéis, cosúil le haon chogadh dáiríre. Is cosúil na céilí comhraic leis an ginearál roimh chogadh agus os comhair a chéile ag troid chun an cath a bhuachan, sé an ginearál leis an straitéis is fearr a bhuann de ghnáth rudaí. Bhí sé ag lorg an marbhán tapaidh ach níor tharla sé. Ceithearnach amach! An smaoineamh a bhí agamsa, toisc go bhfuil mise caillte i ndomhan ina bhfuil mé ag múineadh páistí, ná b'fhearr, ba mhaith liom inspioráid a thabhairt do dhaoine, tuismitheoirí, múinteoirí, em, an fhicheall a thabhairt isteach mar ábhar oifigiúil, cinnte gur mhaith liom, but just mar ábhar do pháistí. Em. Just tá sé comh iontach. Tá an-chuid staitisticí ann faoin fiúntas an fhicheall d'intinn páistí, go háirithe, like, sílim féin go bhfuil saghas eagla nó faitíos ar daoine aosta, bhfuil an ceart agam? But páistí, níl an faitíos nó an eagla sin orthu. so bíonn siad go hiomlán just caillte ins an domhain sin. So ba mhaith liom just níos mó béim a chur ar an an ábhar nó an cluiche seo cos níl go leor rudaí do páistí le bheith ag foghlaim. Sin fáth go bhfuil siad caillte ins na Nintendos agus a leithéid mar sin. 'Cause níl go leor rudaí, bhuel, sin mo thuairim, ná bí buartha, but it's, it's forbairt intinne do pháiste í agus is forbairt léamh chomh maith, an-chuid staitisticí ann do pháistí a bhfuil ag déanamh ficheall, éiríonn siad níos fearr ag léamh. agus cinnte fá dtaobh den mata agus an eolaíocht fosta agus bhí mé ag smaoineamh ag éisteacht le Ruairí Quinn ag caint faoin gur fiú béim a chur ar mata agus eolaíocht. Bhuel, b'fhéidir gur fiú smaoineamh ar an ábhar seo i dtús do dhaoine óga, b'fhéidir. Cur isteach i d'intinn é ar a laghad. agus ó taobh sóisialta fosta, tá sé ana, ana-shuimiúil. I mo rangsa, thosaigh mise ag múineadh i dtús, ní raibh ach b'fhéidir ochtar sa rang, agus anois tá na huimhreacha ag pléascadh, toisc go faigheann na daltaí eile amach go bhfuil gach duine ag baint an méid sin spraoi as an rud, agus ní mise atá ag déanamh é, sé an cluiche atá ag déanamh é. Agus tá na uimhreacha ag pléascadh anois, just an méid daltaí a bhfuil caillte agus go hiomlán tógtha leis an chluiche seo. Cá bhfuil mo fís? Bhfuil sí ag obair? Oh yeah, oh tá brón orm. Yeah.

Oh no! You see, sin toisc nár thug tú amach na píosaí agus ní raibh tú ag déanamh cosaint ar an rí. Ok, tá brón orm, níl mé in. Ah no, ní mé suí síos. Bhí mé ag caint le Shane aréir actually agus just ó taobh creideamh páistí, cos tá an-chuid páistí, imríonn siad peil agus tá an-chuid rudaí do dhaoine a bhfuil fuinneamh acu ar nós peil agus iománaíocht agus a leithéid. But bhí Shane ag caint liom fadúda, tá sé ag múineadh em suas i Contae Lú agus thosaigh sé Club Fichille ins an scoil agus, bhí sé a rá faoin leaid óg bhí you know cuma difriúil air cosúil liomsa agus nuair a thosaigh sé an club i dtús an seachtain bhí ochtar sa rang deireadh na seachtaine bhí fiche agus ní raibh go leor spás agus an leaid seo bhí sé saghas tanaí píosa difriúil Sin an t-ainm a chuir tú air ná Bones, nach ea? Yeah, but de réir a chéile, nuair a tháinig sé isteach sa chluiche, fuair sé a chreideamh ina intinn agus tá sé sin just spéisiúil, speisialta. tábhachtach. Agus tá cúpla scéaltaí eile atá agamsa fosta. Ó thaobh, like, ó thaobh sóisialta, tá sé iontach go bhfuil, like, em, páistí ó gach taobh den domhan i measc le chéile ar an chaighdeán nó ar an leibhéal nó ar an, I don't know, áit chéanna. but agus fosta daoine óga as rang a dó i measc le daoine, páistí daoine óga as rang a sé agus iad uilig mar an gcéanna in san domhan seo gach uile duine ag lorg an buaidh but bhí leaid amháin agamsa i mBleá Cliath Seán agus nuair tháinig sé bhí sé you know, píosa an iomarca meáchain air but nuair a tháinig sé isteach sa, em, rang, shíl mé b'fhéidir nach raibh sé ag glacadh páirt ins na peil agus iománaíocht agus a leithéid mar sin but, em, chonaic mé go raibh sé go hiomlán caillte san fhicheall agus d'éirigh sé go han-mhaith go sciobtha agus just bhí mé ag coinneáil mo shúile air agus tháinig a mháthair, an leaid seo, isteach agus just dúirt sí liom, Go raibh míle maith agat, thug tú an-chuid creidimh don leaid seo. Agus níor thuig mé go hiomlán, ní mise atá ag tabhairt an chreidimh, tá eisean ag fáil an chreidimh é féin tríd an fhicheall. But an rud a bhí aige ná bhí dyslexia aige, so ní raibh aon chreideamh aige ins na gnáth-ábhair. but seo an chéad ábhar a raibh sé ag buachaint daoine as gach rang, daoine níos aosta so an chéad uair ina domhan bhí creideamh aige ina intinn toisc go raibh dyslexia aige ní oibríonn like cúpla an-chuid de na gnáth ábhar lena hintinn agus tá gach intinn atá againn difriúil. Seo grianghrafanna den, d'eagraigh mé taispeántas fichille i dTeach an Ard-Mhéara i mí Samhain anuraidh agus an méid suim a bhí ag scoileanna ins an rud seo bhí sé like ana-speisialta thar barr ar fad agus an rud

sílim féin, páiste suí síos agus díriú intinne a bheith aige ar feadh níos mó ná cúig déag nóiméad. Ach nuair atá sé ag imirt an ficheall, tá sé caillte ar feadh uair ar a laghad, díriú intinne isteach sa chogadh, gach beart atá déanta acu, spéisiúil, tábhachtach. cosúil leis an beidh Dara an sléibhteoir bhí mé ag smaoineamh ag caint níos déanaí agus bhfuil Dara anseo ah Dé mar but bhí mé ag smaoineamh le gach beart a dtógann tusa tá sé int iontach tábhachta ní níl aon spás chun botúin a dhéanamh agus tá sé mar an gcéanna bhfuil an ceart agam píosa beag. Tá mé ag súil le do chaint go mór mór. But um so tá gach rud ionta ionta tábhachta do na páistí seo but is féidir leo a bheith caillte agus ag smaoineamh. Caithfimid an ábhar seo a chur ins na scoileanna go hoifigiúil más féidir. Munar féidir then just caithfidh sibhse mar tuismitheoirí, mar múinteoirí nó cibé teaictic a thabhairt do na hintinne beaga seo. Anois, caithfidh mé smaoineamh. Níl, níl mise ag féachaint ar an am so tá brón orm faoi sin. Ah, yeah. Tá brón. Just ag smaoineamh. Bhí mé, bhí mé ar thuras, cén t-am é anyway, níl mise ag féachaint ar an t-am agus níl fhios agam. Anyway, bhí mise ag caint le, bhí jeez, bhí mé ag déanamh agallamh ar an raidió agus ehm tá mise ag iarraidh an ficheall a bheith mar spórt oifigiúil sa tír seo agus ehm chonaic mé go raibh horseshoe throwing, mar spórt oifigiúil. Cad as atá sibhse ag gáire? Ach shíl an Irish Sports Council go bhfuil sé tábhachtach. Ní thuigim. So bhí díospóireacht agamsa ar, ní raibh fhios agamsa gur díospóireacht a bhí ar siúl but anyway bhí díospóireacht beag agamsa le Paul McDermott agus an Irish Sports Council agus shíl sé gur cluiche é a bheith le pointe agus níor thuig sé an an domhan nó an smaointeoireacht straitéiseach go hiomlán a bheith agus an an fuinneamh agus an corp atá caillte. Nuair a thosaigh mise ag imirt an fhicheall mise saghas fuinneamhach so shíl mé nach mbeadh mé in ann suí síos os comhair tábla ar feadh níos mó ná deich nóiméad agus just um b'fhéidir go bhfuil mé a smaoineamh gur saghas domhan páiste bhfuil mise caillte istigh ann ach bhí mé in ann ag an am sin smaoineamh go díreach ar feadh níos mó ná trí uair nuair a bhí mé thall bhí mé ar fhoireann na hÉireann dhá uair

Cinnte, tar éis sé uair, rinne mé botún agus chaill mé an cluiche, ach bhí mé in ann a bheith caillte, so caithfidh muid smaoineamh ar, agus ba mhaith liom just má smaoiníonn sibhse, nuair a dtéann sibh na bhaile nó páistí neacht, like tá neacht agamsa, níl sé ach sé anois ach thosaigh sé ag imirt nuair a bhí sé ceathair, cinnte nach raibh sé ag imirt ach leis na, na lads beag, na ceithearnaí beaga agus. má tá eolas ar bith agatsa faoin ficheall, má dtéann an ceithearnach suas go dtí an barr, faigheann tú banríon. So, an cluiche beag a bhí agam ná an chéad duine a bhain banríon, buann sé. But bhí sé in ann, like, ag a ceathair bliain d'aois, smaoineamh. Tá na cloigeann na páistí an-an-tábhachta don tír seo, go háirithe sa lá atá inniu ann. So, just. I suppose go bhfuil orm deireadh a chur. Smaoineamh ar an ábhar seo do páistí. Seo an-an-tábhachta i mo domhan. Just bain triail as. Tá an-chuid tíreanna go bhfuil sé mar ábhar oifigiúil ins na scoileanna agus tá an-chuid staitisticí a bhfuil a rá go dtagann feabhas ar léamh, mata, eolaíocht, just an-chuid, sóisialta, an-chuid rudaí. Ní gnáth-ábhar seo. Seo rud speisialta. Agus ní just domsa. Do na páistí. Go raibh maith agat. Thank you.